Фи псэщ, фи бзэщ, фи анэбзэщ, вгъэбзэрабзэ, адыгэбзэр. Мис мы псалъэхэм Арщыдэн къуажэ дэт еплӏанэ сабий садым дыщӏашэр, дауикӏ абы куэд къеӏуатэр. Ди къуажэм сабий саду щы дэтщ, нобэ фыкъыздекӏуэлӏар сабий сад еплӏанэщ. Цӏыкӏухэм иджысту загъэпсэху фокӏадэм и зым ди бжэр сабий щитӏрэ тхущӏрэ тӏум къахузэӏутхыжынущ. Дэ къалэн нэхъыщхьэу зыхудогъэувыж сабийм и бзэм зегъэужьыныр. Абыхэм хьэл-щэн дахэ яхэлъхьэн, дыкъэзыухъуреихь дунейр къегъэцӏыхун, нэхъыжьымрэ нэхъыщӏэмрэ ялъытэн, зыхащӏыкӏын утыкум

Сабийхэр сыт и лъэныкъуэкӏи жыджэру къыдогъэхъур. Ахэр сыт хуэдэ лэжьыгъэми хэтшэну яужь дитщ. Къапщтэмэ, электроникэ, робототехникэ программэхэмкӏэ долажьэ анимационная студие диӏэщ. Цӏыкӏухэм езыхэм мультфильм кӏэщӏ цӏыкӏухэр трах, ахэр щытрахым къапщтэм фи лэжьыгъэм пэгъунэгъу мэхъу, хэт сыт ищӏэу щытми, хэт сыт и къалэну щытми зрагъэцӏыху. Пщӏэнукъым ахэр гъащӏэ балигъым а лэжьыгъэр къыхахыну щытмэ. Итӏанэ дэ нарт хъыбархэмкӏэ фиӏа передачэхэм мызэ-мытӏэу ди сабийхэр хэтащ, яфӏэфӏщ нарт лӏыхъужьхэр щыцӏыкӏум щыщӏэдзауэ зрагъэцӏыхуным, ахэр къащӏэным.

Нобэ сэ фэзгъэцӏыхунущ нарт лӏыхъужьхэм щыщу Уэзырмэс. Хэт хъуну Уэзырмэс? Хахуэу пӏэрэ? Нарт лӏыхъужьхэм щыщу, хьэмэрэ къэрабгъэу пӏэрэ? Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Сосрыкъуэ теухуауэ усэ фощӏэ, ара? Хэт къызжиӏэн? Хэт усэ зыщӏэр Сосрыкъуэ теухуауэ? Дамир. Дамир ара? Еуэт жыӏэт. Сосрыкъуэ нартхэм зэгуэр мафӏэ къытхуихьыжащ. Къопсыр ноби дыгъэ дахэу уафэ къащхъуэм зыщеӏэт. Яжьэхыхьэу пшэ утхъуахэм Я бжьыныхэр япхуолъэт. Сыту фӏыуэ жыпӏа адэкӏэ. Сэ сыадыгэщ гукӏи псэкӏи, Аргудан къуажэм сыщалъхуа. Сэ си адыгэбзэр зым пэзмыщӏу, Бзэ псом нэхъ дахэу къысфӏэщӏа. Пщэдджыжьым жьыуэ сотэджри, Нэхъ ӏуащхьэмахуэм сыноплъыс. Сэ сыадыгэщ, си лъым хэту, сригушхуэну сыпсэуху. Махуэ къэс зы щӏэ гуэр къыщещӏэ сабийм ди гъэсапӏэм. Абыхэм нэхъыжь гупхэм тхэкӏэ, бжэкӏэ зрагъасэ. Школым кӏуэу щытымэ, ахэр уже уэр-сэру ящӏэу, хьэрфхэр яцӏыхуу, есэпыр. Ящӏэу дгъэкӏуэным и ужь дитщ. Дыкъэзыхъуреихь дунейр нетӏэ жысӏащи, къэкӏыгъэхэр, псэущхьэхэр ящӏэным дытолажьэ. Сыт хуэдэ махуэшхуэри щӏэщыгъуэу яхудогъэлъапӏэ. Дгъэгуфӏэху, ягур утӏыпща мэхъу я гупсысэхэр къызэрокӏ езы сабий цӏыкӏухэм, сабийхэм яфӏэфӏу. Псысэхэм щоджэгу артист цӏыкӏу фӏэкӏа умыщӏэну яфӏэфӏу хэтщ. Ди нэ цӏыкӏухэр зэтетпӏэнщ, таурыхъым дэдежьэнщ. Ди нэ цӏыкӏухэр къэдгъэплъэнщ, дыздэщыӏэми деплъынщ. Унэ цӏыкӏу гъуэгу ӏуфэм ӏутщ. Гъуэгур ар къуэлэн цӏыкӏущ. Хьэкӏэкхъуэкӏэхэр щопсэу. Сыт фӏащарэ унэм? Унэ цӏыкӏу. Пэж дыдэщ, унэ цӏыкӏущ цӏыкӏухэ. Мис ди унэ цӏыкӏури. Фынакӏуэт, фынэтӏысыт.